abechede efegi ndewonu igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ndị nwe m na ndị nwe ekele m unu ndewonu unu anọdịla unu anọọna unu asakwala chi amanụ m ebe onye si ele ebe na ebe onye si ele asị m ya gaziela onye ukwu ya gaziela onye nta ọ nwa unu nwaanyị nwanne unu nwaanyị na nwanne unu nwanne unu aha m bụ ijeọma madụ ị chọkwa gị tinyere m odozi akụ makwa na gị kpọọ m oriakụ mana i nye m aga m nri enwe onye nyere mmanụ anwụ ya sị mba na ọ wụ akịrị m akacha ya mma ewo ọ wụ ozi ekele m ji anabata unu na ihe onyonyo mụ nke a na-akpọ YouTube channel n'asụsụ bekee obi dị m mma taa o teele m kwuwere okwu banyere ihe a m kwuo na aga m eme taa m kwuo na aga m eme echi mana dịka Chukwu siri chọọ ya n'ụbọchị nke taa ka m na-eme ya bụ vidiyo maọbụ onyonyo n'asụsụ Igbo ana m ekele unu ana m asị unu nnọọ nụ maka ịnọnyere mụ gịnị kwanụ ka anyị ga na-atụ anya makwana gịnị ka unu ga na-atụ anya na ihe gbasara onyonyo a ọ ga-amasị m ịdị na-akwalite asụsụ Igbo anyị ịdị na-akụzikwanụ asụsụ Igbo anyị maka ndị na-amaghị asụ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọkwa na mba ofesi dịka otu m onwe m sikwa nọrọ ee anọ m mba ofesi ebi m n'obodo Switzerland ebi m na Zurich na steeti Zurich nọ n'obodo Switzerland ọ bụ ihe ọ ga na-amasị m ịdị na-akwalite asụsụ Igbo anyị ịdị na-akụziri ụmụ anyị na ụmụnne anyị na ụmụ ụmụ anyị asụsụ Igbo anyị obi na-adị m mma mgbe ọbụla m pụtara ezi hụ ebe a na-asụ asụsụ Igbo mana dịka otu ihe siri dịrị n'ụbọchị nke ugbu a ịhụzikwa ụmụaka na-asụ asụsụ anyị na-awụzikwa oke ọnụ ama m maọbụ ihere na-eme anyị biko nụ ụmụnne m biko nụ ọ dị ha mma ka anyị na-agba mbọ na-akwalitekwanụ asụsụ anyị ị marakwa na a sị gị kụziwere ụmụ gị ebe na ebe ọbụla ị nọ a sịgodu na ha asụnwuhu maka na ha ahụhụ ndị gị na ha na-asụ enweghị ihe ga-emenụ ka ha hapụ ịghọta ya ha pụta n'ụzọ a sị gbalaga ha mara ebe ha na-etiga isi biko nụ ọ bụrụkwa na gị na onwe gị nwere mmasị ịmụ asụsụ igbo mana ị maghị ebe ị ga-ebido ebido nne m nwanne m nna m ị nọ n'ebe dị mma ebe ị nọ wụ ebe ị kwesịrị ịnọ ọ bụrụkwa na e nwere ihe ị na-achọ ịmụ ịmụrụ ndị matụ ama mara ịma ha nwanne m biko ihere emena gị atụla ụjọ denyere m ya dere m ya na comment ebe a na-akpọ comment section dere m ya ka m ma aga m enwe obi aṅụrị ịkụziri gị ya bụ asụsụ n'ihi na ọ na-adị m mma ma m na-ahụkwanye ndị na-asụ asụsụ ọ kachakwa na ebe anyị nọ mgbe ọbụla m pụtara ezi hụ ebe mmadụ na-asụ asụsụ Igbo ọ na-eme m ezigbo obi ọma ọ na-enye m obi aṅụrị dị mma makwana mmadụ amata m ahụ m naanị ihe o jiri mata m abụrụ na m bụ onye Igbo kekwanụ otu o si mata ya wụ na ọ nụrụ ebe m na-asụ asụsụ Igbo nwanne m enweghị ihe tọkarịrị ya maka na ebe anyị nọ mgbe ụfọdụ ịhụdị nwanne gị wụ oke nsogbu mana ị pụta hụ onye sụrụ asụsụ Igbo gị ọ dị gị ka ị laruola ụlọ ọ bụ eziokwu na anyị anọghị n'ụlọ bụ na anyị bụ nwanne dị na mba enweghị ihe karịrị ya ya mere ọ bụrụ na ị ma na ị mara ihe ọbụla ị ga-egbe maọbụ ihe ọbụla ị ga-achọ ime ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo anyị ọ bụrụ na e nwere ihe ị chọrọ ịmụ maọbụ e nwee ihe ị ga-achọ ka m kụzie maọbụ e nwere ihe ị ga-achọ ka m kọwaa nwanne m biko ụjọ atụla gị denyere m ya obi ga-adị m mma ịkụzi ya n'ihi na ọ bụ ihe na-atọ m ụtọ ọ bụkwanụghị taa ka ihe malitere kemgbe nwata m ana m enwe mmasị ịsụ asụsụ igbo anyị ma mgbe m na-agụ ihe m na-akọwa bụ na ọ na-enye m nnukwu obi aṅụrị ịdị na-asụ asụsụ igbo anyị enweghị ihe tọkarịrị ya ị nwere ike sụma bekee tabiri ire nwee ike sụma spanish tabiri ire mana nwanne m enweghị ihe dị ka ịsụ asụsụ ejiri mụọ gị asụsụ ejiri zụọ gị asụsụ ahụ na-adị gị mma n'obi nke ọ ga-awụ ihe ọbụla enwere mgbe ọ ga-adị gị inwe ihe ga na-akpa gị ị maghị ka ị ga-esi asụ ya n'asụsụ ọzọ mana mgbe ọ na-akpọrọla gị n'aha igbo ee nwanne m gị lara ụlọ gị kọọ ihe ahụ ka ọ daruo ya ala ya mere nwanne m biko ka anyị na-agbalị na-asụ asụsụ igbo anyị ka anyị na-akwalite ya ọ bụ nke anyị enwekwana asụsụ ọzọ anyị nwere so ihe m na-akọwa bụ na ịnọ n'onyonyo a site na channel nke a aga m na-eji isi ike na-akụzi asụsụ igbo nga m ga-enwenwu ike ime ọ bụrụkwanụ m pụtakwa hụ ebe ndị Igbo na-eme mmemme aga m achọkwa iwetakwa ihe gbasara ọzọ anyị unu ga-atụ anya otu m si ebi ndụ ihe ndị na-amasị m ihe otu m na-esi eche echiche banyere ihe dị iche iche dị na-eme n'ụwa ugbu a ma ọ bụ nke nakwanụ ịdị na-egbupụtara unu onyonyo nke na-akọwa maọbụ nke na-egosi ebe ọbụla m hụrụ onwe m dịka m bi na dịka m bi n'obodo nke a na-akpọ Switzerland ọ bụrụ na m banye ụgbọ o nwekwara ike m emere unu ihe onyonyo iji zi unu otu obodo ọ dị ama m na ọ na-enwe anyị na-enwe mmasị ịdị na-ahụ ụdịrị ihe ndị dị otu ahụ dịka ọ bụrụ na ị na-akwado onwe gị maka ibi ebe a gị marakwana ihe ndị dị aṅaa ị ga na-atụ anya ya ya mere mmadụ ga-asịkwanụ kedụkwanụ ihe mere m ga-eji chọọ ime ya na YouTube n'ikwu eziokwu enweghị ihe na-atọkwanụ m ka ime ihe na ime ihe onye ọzọ ahụ ya ya amasị ya ime obi na-adị m mma mgbe mmadụ gwa m na o kwuru maka mụ makwa na ọ hụrụ otu m si eme ihe ya sị ka o mee ya mbi n'ime ya nakwanụ ihe ndị dị aṅaa na-akọwa nkọwa dị iche iche nakwanụ mmadụ elele m anya nwe onye ọbụla na-akụzi asụsụ igbo nke ahụ ewa e, na-emelifu ya kemgbe ụwa ihe e ji mara nwa ana m asụnwu igbo ana m edenwu edenwu nwe nke si mme m na-agaghị eme gịnị mekwa na agaghị m emenwu ihe gbasara igbo na YouTube ya mere m jiri malite na nwekwanụ ihe ọzọ na-atọ m ụtọ ka mmadụ ịbịa hụ m sị hei na ọ wụkwa maka m mewe ihe dị otu a n'oge ga elekwe n'anya na gị na onwe gị bụ onye na-ele m ga-enwekwe mmasị na ihe m na-eme na ihe m ga-eme ga ihe m na-eme na-amasị gị na ị ga na-achọkwa ịdị na-eletekwe ya ka m na-asị gị biko nwanne m nwanna m nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke biko ọ bụrụ na ị ma i nwere ike ikesasa ozi a n'ozi gị dị iche iche na WhatsApp na Facebook na Instagram ma na Twitter ebe ọbụla ebe ọbụla i nwekwara ike izi ya n'ozi ọnụ gwa ha sị ha chekie ijeọma madụ na YouTube na ọ na-eme ihe gbasara ihe dị iche iche ọ kachakwa ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo anyị enwekwara m obi dị mma obi na-adịkwara m mma ịdị na-eme ya ọ wụ eziokwu na aga m achọ ịdị na-eme ndị mmadụ ihe egwuregwu ihe obi aṅụrị mana ihe ga-akacha m mkpa bụ na onye lechaa ya ya enwe ihe ọ mụtara ya nwekwana ike nwee mgbanwe na ihe ndị dị aṅa ọ na-eme ọ bụrụ na ọ wụ onye na-asụrụ ụmụ ya sọsọ bekee bekee were ya na asụsụ igbo anyị enweghị uru ọ bara makwa na asụsụ igbo ga-eme ha ha wụọ ndị ga-akpọchi ha ụbụrụ o nwere ike ha atụgharịa uche ha sị ebe na onye a na-eme ya onye a n'ala bekee ọ nọ na mba ofesi na-eme ya ma ụmụ ya na-asụ asụsụ igbo na-asụkwa nke bekee na-asụkwa nke obodo ha nọ n'ime ya gịnị mere ha na onwe ha agaghị emezi ya makwana gịnị mere nke ha ga-eji adị iche enweghị ihe ga-enye m obi aṅụrị ka mmadụ gwa m na ọ maka mụ na ọ hụrụ ebe m na-eme ihe a sị ka o sonye m mewe ya obi ga-adị m ezigbo mma biko ama m ka m hapụ ime ka ozi a too oke ogologo maka na ihe a bụ ozi nnabata ka m hapụ ime ka o too oke ogologo ka anyị ga-akwụsị ya ebe a na-asị unu biko nọnyerenụ m na njem a meenụ ka ọ dịrị m mma ka ọ dịkwara gị mma ka anyị na-eme obi onwe anyị obi aṅụrị maka na ụwa wụ ofu mbịa ọ kwa n'aṅụrị ka anyị ga-eji ebi ndụ ọ bụghị mgbe niile ka ọ wụ eziokwu na a ga-erite uju atata ụkwa ata akị mana anyị ga na-agbalị na-enyere onwe anyị aka na-asịkwanụ unu nọdị nke ọma ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta na-enwekwanụ obi olileanya nwekwanụ obi aṅụrị na-enwe olileanya na aga m ahụ unu mgbe ọzọ ka ọ dịnụ ndewo